ye malikura ye voix de l'amérique kan
wula nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila sisada in na mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye malikura kɛnɛ sigilen voa afrique kan fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan bamakɔ an'a lamini na aw be se ka an sɔrɔ directement fɛnɛ na facebook kan nin wagatinin na ayiwa sisan kajatu tarawele aw tulo bɛ ale de kumakan na ka bɔ studio tan ani wɔɔrɔnan kɔnɔna la bi kunnafoniw jumadon ya bi kunnafoniw a kumaba a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn min ye fanga sinamatɔnw olu ka wulikajɔ taama min n'u y'a a kɛ bi bamakɔ kɔnɔna na an bɛna na walawalali kɛ aw ye sisan an ka ɲansan lamɛn an ka segin ka na ka a ko tɔ walawala aw ye komi an y'a fɔ aw ye cogo min na sisan sada in na eh, bi eh, fanga sinamatɔnw olu y'u ka wulikajɔ taama kɛ bamakɔ ani mali yɔrɔ caman ba la ayiwa an bɛna lamisa sangare ale ka walawalaliw lamɛn a kan hali sɔrɔsi tun ye gazi kan kan o don a y'u fo a y'u fo a y'u fo mamadu igor jara nisɔndiyalen tun bɛ ka jama fo tan bi ale ye cɛbɔ kanbɔlen dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔya nɔ tagama kolabɛnna dɔ don sulemani kone fara an ka wuli tɔgɔ la ale ko a tɛ ɲa ka tɛmɛ nin kan dɔw tun ko tagama ɲi t'a fura ye sulemani b'olu jaabi minnu b'o fɔ o y'olu ka sira ye olu tun b'a fɛ a ka kɛ ten anw fana an y'a fɔ a bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ nafa bɛ sira min na o de ye nin ye k'an ŋaniya yira k'a fɔ an ma sɔn an bɛ se ka taa bɔgɔ jeninen kan k'a yira fana k'a fɔ min kɛra nin an ma sɔn mais aw bɛɛ b'a dɔn o koɲa bɛ cogo min jamana in kɔnɔ bi ne da tɛna se o ma n da bɛ se min ma ni n b'o dɔn ni n bɛ se k'o kɛ o ye nin ye nin de bɛ lamɛn nin de bɛ ye rasta bath kɛlen ka kuma ta ale fana ye marabagaw ka tagabolo dɔw kɔn a ko ko bɛ ci ka la anw ci ci ala ko ko lafiya tɛ na n'aw ma tilen ɲɔgɔn ye tilenya fana tɛ na ni bɛɛ bɛnna min kan n'o ma tɔgɔma a fɔra k'i i bɛna to ko k'i bɛ ji di an ma ji ma sɔrɔ i k'i b'an lakana i ma se k'an lakana i k'i bɛ baara d'an ma Baara ma se ka di ɛ ko e tɛ taa ka bɔ fanga la ko e bɛ suɲɛli kɛ ko bɛ élection suɲɛ ɔ e bolo o suɲɛba tɛ e ka dugu in kɔ ka na n'o ye ɔ ni nana ni arasa b'a invité a bɛ diya ye. an b'a fɔ bɛɛ ala ka élection ɲuman kɛ fɛn fɛn si sera vote ala k'a bɛɛ dabila la ala k'a to suɲɛli kana kɛ ala ka fasodenw ka hakɛ d'u ma. lakanabaga camanba de bɔra bi a ko kɛra bɛn ni kelenya kɔnɔ mankan foyi ma bɔ a la lamisa sangare kati voa bambara ka tɛmɛ ni nin ko kelen hakilina ye kayikaw fana fɛ yen nɔ fanga sinamatɔn jɛkulu minnu bɛ olu fana bɔra k'u ka ŋaniya jira wulikajɔ taama in na an ka isa bacili ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn
Élection transparente. Crédible. Apaisée.
kayi opposition i n'a fɔ bamakɔkaw fana bɔra cogo min na ayiwa u bɔra k'u ka taama kɛ basigi kɔnɔ la an ye kuma baranin tɛngu maaw dɔ la an k'olu ka kɔrɔfɔw lamɛn ko wale minnu bɛ ka kɛ mali kɔnɔ o taabolo de ma an diya min ye an ka chaîne nationale n'o ye ortm ye maliyɛn bɛɛ de ta don mɔgɔ kelen ta tɛ a ka kan minnu y'u kan bɔ fanga nɔfɛ u ka hakɛ fana ka bɔ i n'a fɔ ko minnu bɛ fanga la cogo min donc an bɔra ko o fɔlɔ de ɲini a filanan election bɛ nalen an ko ko election ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ bɛn kɔnɔ a ka kɛ kelenya kɔnɔ surtout nanbara kana bɔ a la sɔni kana bɔ a la an bɔra fasoden ɲumanya de kama fosi fosi tɛ ka ɲɛnabɔ mali kɔnɔ o de la u y'an ka mɔgɔw ti k'u jogin u dalen bɛ gabriel ture la bamakɔ i y'a mɛn o ma bɛn an ma fosi an fana ko ko bi an bɛ marisi fana kɛ an ma jɛn n'a ye demokarasi de don u man kan k'u jogin tan demokarasi ka kɛlɛ ni ma an ka vikitimuw su bɛ k'u lamaga bi an tɛ se ka bali foyi la tuguni ee bɛɛ y'a ye le président ibk 14 minutes de déclaration de candidature candidat bɛɛ ta bɛ kɛ flash de ye l'ortm jamana de ta don an ka impôt de b'a la fonctionner la fo de k'a lajɔ ortm kun kan ka kɛ yan bi ka nin filme k'a labɔ mais an m'a sɔrɔ candidat bɛɛ ka kɛ hakɛ kelen ye du moment k'a ye candidature présenter a ni candidat bɛɛ kelen
tagama in kun ye min ye bɛɛ y'a lɔn jamana a ɲagaminen don minnu bɛ fanga la u t'a fɛ ka fanga sinamatɔnw ye u ye min d'u kan bamako bɛɛ y'a ye tele la donc an t'a fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ tuguni a dan ka k'o ye ORTM ko aw y'a ye hali n'olu ka shɛ bɔra u bɛ bɔ k'a filmer anw ka nin marisi u b'a kalama mais u y'u ban ka bɔ
taama in a daminɛna kayi tribune ka taa kuncɛ guvɛrɛnora dɔ la nin tun ye aw balimakɛ isa bacili ale ka laseli ye ka bɔ kayi voa afrique tɔgɔ la ka tɛmɛ n'o hakilina kelen ye an ka kasimu tarawele ale fana ye kuma tɛngu mɛtiri denba tarawele la o ye urd n'o ye fanga sinama tɔn jɛkulu belebeleba o tɔn jɛkulu ɲɛmɔgɔba dɔ ye an k'a lamɛn
bi ye juma de ye an bɛ sunkalo la mali ma dege taama la juma janko sunkalo ka nin jamaba bɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko opposition dɔrɔn de don C'est le peuple malien Mali bɛɛ de bɔra anw bɛ yan cogo min na maliyɛn wɛrɛw bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka nin manifestation kelen kɛ k'a fɔ u ma jɛn n'a ye ORTM ka kɛ IBK ka eh, sokɔnɔfɛn ye a ka sokɔnɔfɛn tɛ faso ta de don a nana ORTM sɔrɔ yan a bɛ taa ka ORTM to yen bɛɛ jɛ de don ale tɛ se ka ORTM ta k'o k'a ka kanpaɲikɛlan ye fasoden tɔw k'olu to kɔfɛ a tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ maa si kan perezidanya tɛ maa si fisaya ni maa si ye a bɛ avantazi dɔw d'i ma mun tɛ tɔw bolo mais a t'i fisaya ni maa ye ne bɛ adrese ale de la bi parce que fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ ne bolo olu tɛ se foyi la olu si jɔda tɛ nin ko in na bi n bɛ adrese ale de la maliyɛnw ye jamana confié ale de la ni fɛn fɛn bɔra mali kɔnɔ a ka manda in kɔnɔ a ka responsabilité de don maliyɛnw divisera hali famiw kɔnɔ bi mɔgɔw fara fara la n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kuma basigilen de fɔ i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jamana tilalen don saba ye kɔrɔn b'a kun fɛ camancɛla b'a kun fɛ anw minnu bɛ tilebinyanfan fɛ an b'an kunfɛ ale nana de ka jamana kala ɲɔgɔn na mais a ye jamana tɔ cɛci o tɛ se ka continuer o tɛ se ka continuer donc il faut que kalata ka kɛ a ɲɛ kan an b'a kalama u bɛ ka sonyani de labɛn vote kɛ papier les bulletins de vote u bɛ fɛ ka marché di RPM mɔgɔw ma an b'a kalama n'a kɛra u b'an ye u b'an ye kɛnɛ ma n'a kɛra u b'an ye kɛnɛ ma ka jamana marchéw ta k'a d'u ka mɔgɔw ma surtout élection marchéw n'u y'a kɛ don o don u b'an ye donc vraiment u ka sabali u ka kalata kɛ a ɲɛ kan sariya ko a ka kɛ cogo min na u k'a kɛ ten u depuis u nana u ma sariya foyi de respect fɛn fɛn ka d'u ye u b'o kɛ mais trop c'est trop an ka gouvernance kura sigi jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw lafiya n b'aw kunnafonidilaw fo n'aw ka bɔli kun tɛ fɛn fɛn kɛra kunun o kun tɛ dɔn ka communauté internationale fo u y'a condamné a ɲɛ kan ne bɛ mun fɔ maliyɛnw minnu bɛ dugu kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani maa wɛrɛw n'i ɲɛ bɛ tasuma natɔ la i bɛ wuli kɛnɛmamɔgɔw de wulila k'a fɔ ko ka sigikafɔ kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o man ka kɛ k'an ka mɔgɔbaw sigilen to ninnu ko ko marisi intɛridilen kun don maa si ma wuli ka t'u kama ka taa f'u ye aw kana mɔgɔw ka marisi intɛridi mais marisi kɛlen ka tiɲɛni kɛ u si m'a condamné o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ pour que an k'o dabila n'a fɔra ko dunanw de bɛna anw fara ɲɔgɔn kan ka maabaw sigilen to o man kan a tɛ bɛn jamana kɔnɔ.
ka kɛɲɛ ni diɲɛ lamini kibaruw ye bi sɔgɔmada in na maliyɛn caman bɔra bamakɔ ani mali fan tɔw fɛ ka ka eh, taama nisɔngoya taama kɛ k'a jira ko kalafili jɛlen u b'o o laɲini de kɛ fangatigilamɔgɔw fɛ nin ko nin kɛra eh, dɔgɔkun tɛmɛnen ɲangata fɛ min bilala u kan eh, ka kɛɲɛ ni jamanatigi ɲini o kalafiliw ye juillet kalo nata tile mugan ani kɔnɔntɔn na secrétaire général de l'ONU n'o ye diɲɛ kelenyatɔnba o ɲɛmɔgɔba ye Antonio Guterres ale ye laɲini kɛ bi ko ka mali u ka lakanakɛbaga minnu ka tɔnjɛkulu bɛ mali la n'a tɔgɔ ko minisma ko ka dɔ fara u ka yɛlɛma don u ka baara kɛ cogoya la ani ka fanga don u ka ko la yaasa u bɛ se ka se ka politiki nasiraw olu u da bɛ se ka don o kumaw la cogoya min na ka se ka o kumakanw olu lawaleya mali yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa nin ko ninnu olu kan ka taa bila u ka bolo fara kɔrɔ fɛn min ye eh, n'a tɔgɔ tubabukan na ko conseil de sécurité ka bɛn ni nin jɛkuluba nin n'o ye minisma ale ka eh, yɛlɛmali ko kura ye juin kalo eh, nata an bɛ juin kalo min na nin sisan o laban waatiw la awa sisan an ka tɛmɛ ni saka tarawele fɛnɛ ye k'o lamɛn fɛn min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ye o kɛnɛ kan
Senantolantan ko kan tournoi fair play demi-finale fila senantolantanw tɛna bɔ sini sibiri juin kalo tile kɔnɔntɔn demi-finale fila n'o ye joliba ac ale ni asko ka fara cob ale ni csd kan a bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka bila waati wɛrɛ la min ma fɔ fɔlɔ tournoi fair play hakilina tabaw fɛ senantolantan ninnu fila o tun kan ka tan stade madu konate la bamakɔ n'an bɔra yen kunnafoni kelenkelennu bunakun kan halisa korowasi jamana ale ni senegal jamana bena ɲɔgɔn sɔrɔ badenya senantolantan na bi jumadonya in na hakilinajigin na korowasi jamana ka fara senegal jamana kan olu fila bɛɛ bena ye irusi jamana kan coupe du monde kɛnɛ kan min kan ka daminɛ alamisa nata juin kalo tile tan ani naani ba fila ni tan ni segin san in na senegal ale ye farafina cɛbɔ ye kɛnɛ in kan an ka segi ka na anw yɛrɛw fɛ yan mali la k'a yira ko segu senantolantan ligi ɲɛmɔgɔyaso o kan ka kurakuraya yanni juin kalo in ka sa konɔr ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la konɔr jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don min sigira fifa fɛ diɲɛ kuru kara senantolantan ɲɛmɔgɔyaso walasa ka mali senantolantan gɛlɛya ban fatumata gindo konɔr ɲɛmɔgɔ min ye segu ta ye an ye desiziyɔn fɔlɔ min ta an tun ko k'u jija yanni mɛ kalo tile mugan ni wɔɔrɔ cɛ u ka ligi biro segin ka ka kan n'an ko sisan k'an bɛ elekisiyɔn kɛ bi bi in na an bɛ ɲininka minnu ye delege ye minnu kan ka na segu b'a la mais est-ce que biro min bɛ segu bi o biro in mɔgɔw de kan ka na wa o biro mɔgɔw tɛ se ka na parce que u ka manda banna o de y'a to an bɛ ka segin elekisiyɔn kan an ye dati delɛ de di sisan trente juin ka tila k'a peresise desiziyɔn kɔnɔ segin bɛ kɛ bila kan segin bɛ kɛ barawuli kan segin bɛ kɛ san kan segin bɛ kɛ ɲɔnɔ kan segin bɛ kɛ masina kan o dugu duuru minnu kofɔlen filɛ o disitirikiw n'o y'a ɲɛmɔgɔyasow ye senantolantan hukumu kɔnɔ olu kan ka kurakuraya teliya la walasa ka se ka segu ligi ɲɛmɔgɔyaso sigi yanni zuwɛn kalo in ka sa konɔr ɲɛmɔgɔ fatumata gindo ye kunnafoni wɛrɛ di min tara kafu ɲɛmɔgɔyaso fɛ kafu farafinagun senantolantan ɲɛmɔgɔyaso don o bɛ tali kɛ kupu kafu ani ligi dɛ champion cɛbɔw kan yɛlɛma donna compétition période la ɲinan kɔni u ko an ma ko an ka cɛbɔ naani an k'u tɔgɔ di ka bɛn ni octobre kalo tile tan ni duuru ye ko nka san wɛrɛ ta o tɛ mali dɔrɔn ye dɛ o ye yɛlɛma donna caf yɛrɛ de ka sɛbɛn kɔnɔna la san wɛrɛ ta an kan k'o di ka bɛn ni utu kalo tile tan ni duuru ye maintenant n'i y'o jate minɛ o de b'a yira k'a fɔ yɛlɛma donna saison daminɛ a n'a banni na fɔlɔfɔlɔ an ka statut kɔnɔ bi saison kan ka daminɛ octobre ka ban septembre o la n'o kɛra an b'an ka cɛbɔw di san wɛrɛ nata a fɔra ko septembre ko tɛ tuguni dɛ a b'aw ka cɛbɔ di kabini utu kɔnɔna la n'o kan ka di utu o kɔrɔ an ka balontan kan ka daminɛ Yanni octobre cɛ et puis a kan ka ban yanni septembre cɛ fatumata gindo y'a yira ko yanni u ka waati ka dafa mali sennantolatan ɲɛmɔgɔyaso kunna n'o bɛ bɛn octobre kalo nata ma fifa ye baara fila de gɛlɛya olu ma fo olu ye musaka minnu don federasiyɔn kɔnɔ o musaka don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ fo k'a yira hali anw filɛ ni baara min na n'a fɛsɛfɛsɛli daminɛna an ka période fana b'a kɔnɔ audit kɔnɔ ko ko élection tɛ kɛ fo k'o audit financière nin kɛ o audit financière nin conor t'a kɛ dɛ parce que cabinet min bɛna a baara kɛ fifa de b'a cabinet sugandi n'a ye cabinet in sugandi cabinet kan ka na baara min kɛ o bɛ f'u ye u bɛ na u ni anw bɛ sɔrɔ ka jɛ k'a baara kɛ o na wagati an t'a dɔn fɔlɔ sennantolatan federasiyɔn musakako k'o fɛsɛfɛsɛ ani fana fatumata gindo ko sariya sɛbɛn ninnu ko fo ka u lakuraya U ko ko sariya kura min bɛna ta f'an k'a lajɛ a n'olu ka sariyaw ka taa ɲɔgɔn fɛ u ko ko fo k'o fila kɛ yanni élection dun ka kɛ. kunnafoni min bɛ tali kɛ sennantolatan federasiyɔn o sponsor ko la n'o ye orange ye o ka musakako kan yala a bɛna sɔrɔ wa fatumata gindo ye pereperelatigɛ di. orange m'a fɔ k'a tɛna wari di an nana baara bɛ ka taa cogo min fɛ olu yɛrɛ olu bɛ ka fɛn caman faamuya a la donc olu bɛ anw accompagner nka u kɔni ye min fɔ ka gɛlɛya ma orange mɔgɔw ko olu bɛ wari di o kɔrɔ tɛ ko wari caman b'u bolo dɛ u bɛ wari di de pour que olu fana ka tɔgɔ sɔrɔ u ka société la u ka publicité de don u bɛ wari di balontan bɛ daminɛ balontan bɛ dan sira la u bɛ wariw tɛ taa u tagabolo fɛ ko n'a o labanna ten olu bɛ se k'u ka jɛɲɔgɔnya dabila. voa bambara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele ka laseli don.
arajo voa ye yirisuma duman ye kadijatu tarawele ye sababu ɲuman ye wada mɛri lamɛnbaaw k'a fɔ ko wale ɲuman dɔn don o don kumaba ye hakilima ye jamakulu ɲɛmɔgɔlu sɔmi kuma kelen na bɛɛ bɛ wulukɛ bolo fɛn ye karataso sigibaaw bɛnna kuma kelen kan tasuma don baw ye

nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ni sanga tan ni duuru o bɛ yen nɔ an balimaw aw bɛ mali kura jɛmukan de kan k'a lamɛn halisa an bɛna tɛmɛ n'an ka jɛmukan tɔw ye ayiwa komi an y'a fɔ aw ye cogo min na jɛmukan daminɛ na bi jɛmukan kurubakuruba an bɛ ka kuma fɛn min ye fanga sinamatɔnw olu ka wulikajɔ taama n'a kɛra bi sɔgɔmada in na mali kɔnɔna na ayiwa sisan an bɛna kasim tarawele ale fana ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn a kan kasim sunkalo juma n'a ta bɛɛ bamakɔka caman bɔra bi ka taama welewelemada min kɛra coalition pour l'alternance fɛ ka na o wele ale jaabi taama in kɔni daminɛna bamako meriba dalala la ka taa kuncɛ baarakɛlaw olu ka jabala la musolakaw caman tun bɛ taama in na ne tɔgɔ asan kulubali ne bɔra ka marcher malidenw ka lafiya de kama an bɛ don min na bi maliko la an tɔɔrɔla an denw tɔɔrɔla foyi t'an ka kun kɔ an bɔkun ye kana an ma bɔ mɔgɔ ko kama dɛ an bɔra an de ka lafiya an denw ka lafiya layidu o layidu tara anw ye mali ko in na k'a b'o layidu ka layidu an kɔni dalen bɛ an bɛ hami de la balo ma nɔgɔ foyi ma nɔgɔ denw ma baara sɔrɔ janfa jugu kama anw de bɔra wa hali si bɔra anw bɛ bɔ an sɛgɛnna an tɔɔrɔna jamana denw bɛ ka faga i b'a fɔ ko sɛw tele t'a fɔ radio t'a fɔ bɛɛ dadelen don i b'a fɔ ko hɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ sisan fana élection in bɛ ka préparer cogo min na an b'a kalama namara min bɛ fɛ ka kɛ ka jagoya fanga sigi an kunna an tɛna jɛn n'a ye an bɔkun y'o de ye insécurité kɔngɔ b'an na minnɔgɔ b'an na an tɔɔrɔla an ɲanina an denw bɛɛ kɛra délinquants ye sɛgɛn ni ɲani fɛ tɔgɔ wasita jire a wale bɛ bamakɔ kura an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni tiɲɛ na mɔgɔ tɔɔrɔla mɔgɔ sɛgɛnna ji t'an bolo kuran t'an bolo an tɔɔrɔla ɲani na a buwa yɛrɛ y'i sigi k'a bɛ ko min kɛ buwa m'o kɛ buwa k'a bila an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini buwa k'a bila ni buwa m'a bila dɔrɔn olu kɛsu bɛ ci d'a ma bamakɔ yan awɔ ne yɛrɛ bɛ ci di buwa ma buwa k'a bila komi bɛ ni bɔsɛ buwa k'a dɔn buwa k'a bila dɔrɔn kuma bɛ yen buwa k'a bila. jime kante ka fɔ la wulikajɔ in ye fila ye min ye ortm ye ale bɛ se ka dayɛlɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ye cogo min ani kalata sanumanw ka se ka kɛ. kɛnɛ in kan an nana ka an ka nisɔngoyaw jira ka sababu kɛ an y'a ye k'a fɔ layidu o layidu ni ale y'a ta a bɛ k'o contraire ɔ n'a mɔgɔ min ko k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka kalafili jɛlen kɛ o ye anw siran anw bolo o kɔrɔ de k'a fɔ k'a bɛ fɛ ko ka kalafili ɲagami donc walisa a kana ɲagami an bɛ bɔ anw ye maliyɛn ye faso ye an wele an bɛna faso ka jaabi eh, wele jaabi k'a da diɲɛ mɔgɔ tulo kan k'a fɔ fasoden juguya tɛ jamana in kanu de don an bɛ jamana in fɛ wa n'i bɛ jamana fɛ nin waleya sugu a tɛ k'a fɔ i kɔ cogo si dɛ. taama in sen fɛ maa caman y'a jira fana k'a fɔ ko hakilisigi ka kan ka kɛ Bɛrɛbɛrɛli walew, o bɛnnen don bɛrɛbɛrɛli tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, min ye fasodenw ye, olu ka kan ka u ɲɛmajɔ ka kow jateminɛ. Bubu La, ale ye maa hakilima ye an ka jamana kɔnɔ. Fasoko, an bɛ na o dɔrɔn de la. Ne kɔni, n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ, mais ne tɛ dangaden ye ko n bɛ n yɛrɛ faga parti politique si ye. An tɛ kɛ maa si ka yɛlɛyɛlɛlan tugun. Ni tasuma ye bugu minɛ, ji de b'a faga. Nka ni tasuma ye ji minɛ, mun b'a faga? Hakili. Sinon an bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ in na o. Bi bi in na, an taara, n'an ko V8, hali miliyɔn bi naani, u b'a d'an ma, mais an bɛ saya fisaya n'o ye. o kɔfɛla la foyi tɛ yen lebu de bɛ yen donc an bɛ yan o de y'an se kɛnɛ in kan ye hali ni tagama in kɛra ka an bɛ yan kɛnɛ kan taama min balila sibiri tɛmɛnen ni mugujugu cira a taamadenw na o de kɔmasegi kun ye nin ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min hakiliw ni dusukunw olu ka dafa faso ale ka yamaruya kɔnɔna na kasim tarawele voa bambara ale tɔgɔla bamakɔ waleya minnu bɛ se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan labɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seegin ma aw ye voa afiriki lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na voa afiriki ka kɛɲɛ ni nin ko kelen ye mohamɛd ture fana ye fasojamajɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininka a tɔgɔ ko mahamadu kulubali an k'a ka kumakanw lamɛn Ne hakilina ko min ye taama in min kɛra bi a kun tɛ tugun quoi parce que u y'a laɲini ka taama semaine tɛmɛnen bon u ye taama in bali bali kun tɛ parce que an bɛ demokrasi tile la taama in kɔni a kun kan ka to dɔrɔn komi o don na a ma se ka kɛ furukufuruku donna parti de l'opposition ni gouvernement cɛ e hakili la opposition mɔgɔw ka nimisi wasara ko bɛna taama bolo bon komi n y'a f'i ye cogo min ture anw ye société civile ye taama laɲini n'a sabatira n'a ma sabati n ka miiri la politikimɔgɔ ninnu opposition mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ nka taama yɛrɛ kɛra min kama ne ka miiri la o ma damina jamana in kɔnɔ bi a ma damina jamana in kɔnɔ bi caman yɛrɛ bɛ opposition na bi don kun tɛmɛna olu kun bɛ majoritéw kɔnɔ nin waleyaw kun bɛ kelen n bɛ min fɔ dɔrɔn ne tɛ politikimɔgɔ ye ne ye société civile mɔgɔ de ye fɛn de don dɔrɔn minnu bɛ fanga la bi u k'u hakili to k'a fɔ bi e bɛ fanga la kana o fanga in ta k'a kɛ minnu tɛ fanga la k'u sɛgɛrɛ min ka d'i ye i k'a kɛ olu la parce que a mɛnna a janyara i fana bɛna bɔ fanga in na dɔ wɛrɛ bɛ na k'a la donc k'a f'i ye dɔrɔn caman bɛ bi n'u bɛ opposition na eh, don kun tɛmɛna nin waleya kelen kun bɛ kɛ la dɔw la ka tɛmɛ alors ka olu fana to fanga la bamananw b'a fɔ ko tasara busan de ka jugu nka demokrasi a lili de ye a bɛ fɔ min ma ko liberté d'expression y'a faamu awa ortm fɛn fɛn n'a tɛ taa fanga jimi sira fɛ n'a ser'u ma u t'a latɛmɛ alors o don kun tɛmɛna ka sɔrɔ a bɛ fɔ min ma statut de l'opposition a tɛ mɔgɔ bolo mais ni fanga in nalen statut de l'opposition sɔrɔla min b'a permis eh, fɛn caman bɛ yen vraiment a bilalen bɛ opposition mɔgɔw ye u ka se k'a fɔ u ka se k'a kɛ mais tile kun tɛmɛna o kun tɛ yen awa o waleya kelenw fana kun bɛ kɛla o wagati ninnu na ORTM fɛ donc u kɔni b'a lɔn k'a fɔ ko tasara busan de ka jugu parce que eh, olu ni o mɔgɔ kelen minnu kun b'a la o wagatiw la o mɔgɔ kelenw bɛ fanga la bi donc k'a sɔrɔ u n'olu tɛ ɲɔgɔn bolo u kun bɛ min kɛla tɔw la o de bɛ filɛ kɛla olu la alors o ye ne ka société civile ka miirina ye vraiment bɛɛjɛ fanga la a fanga a fanba a lili a ninakili o ye b'a f'i ye liberté d'expression n'a bɛ fɔ mɔgɔ i ka hakilina ye min ye i ka se k'a fɔ i y'a faamu a i y'a fɔ sa b'a f'i ye fuɲɔba siraw fɛ n'a bɛ fɔ arajow fɛ ou bien i y'a fɔ a kɛra sɛbɛn ye par la presse écrite donc o bɛɛ ye waleyaw ye olu de bɛ bɛɛ jɛ fanga ka ɲɛtaga sabati donc u k'a dɔn k'a fɔ eh, nin ko in ma damina bi depuis musa kɛlɛla nin ko de la liberté d'expression ye a waralen ka fanga don a la o de sera ka taa ni musa fanga ye alors minnu ko olu ye bɛɛ jɛ fanga nati sabati jamana kɔnɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye tuguni k'u bɛna fuɲɔ tigɛ vraiment bɛɛ jɛ fanga nana sira min fɛ ka fuɲɔ tigɛ olu la n'o ye vraiment obstruction de la liberté d'expression ka mɔgɔw bali u ka miirinata u ka hakilinata u ka se k'a fɔ a kan ka fɔ yɔrɔ minnu na
ni pɛnzi mankan ye farafinna fɔli kan c'est mercredi samedi dimanche ani lundi 13 heures waati a y'aw jija a bɛɛ lajɛlen ka farafinna fɔli lamɛn aw ka pɛnzi mankan don aw ka so kan farafinna fɔli Farafinna fɔli a bɛ kɛ Facebook fana kan VOA Bambara an ka site o trois w VOA Bambara point com aw bɛ se k'an kɔnkɔn nɛgɛjuru sira la zéro zéro un deux cent deux six cent dix-neuf trente et un quarante fanga sinamatɔn jɛkulu o ɲɛmɔgɔba dɔ n'a tɔgɔ ko mamadu jalo n'a bɛ URD la ale fana y'a ka hakilinaw di an k'a ka kumakanw lamɛn N bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ o ye de barama ka jama bɛ fo a kɛra yɛrɛden mɔgɔw ye a kɛra u kecon mɔgɔw a kɛra su na mali fɛn fɛ bɔra aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a kɛra mɔbilicba de ye bamakɔ n bɛ se k'a fɔ ojɛ tun jama minnu tun bɔ dɛ o yɛrɛ jama kelen de bɔra bi la an teric min bɛ fɔlɔ fɔ mali psi a ye miji de kɛ miji fana ye jumɛn o de k'a fɔ mali ka a kɛra min kɛlɛ de y'a lase mali jamana ma pa mali bɛ de cɛ siri ka denmusosi sɔrɔsi y'a jira de k'a fɔ o denmusosi min sɔrɔ la denmusokasi ko in ka fɔ ko mɔgɔw ka lasiko ni fɛn ninnu ka fɔ ko fi bɛ don olu lasi y'a jira k'a fɔ o la a se ka sɔrɔ o ma o fɔlɔ ye O de bɛ kɛ marisi tɛmɛnen n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ta ye ni fanga mɔgɔw y'a a ko o bali ka dilansiw ka ko la ɛ kɔni de a jira ka fɔ esi min bɛ dalen n'o ye kalata ye k'a fɔ bara ma b'a fɛ o kalata ye ka kɛ jɔnya kɔnɔ a kɛra tiya kɔnɔ filanan min bɛ fara o kan

ekɔlisow datugulen bɛ Mopti region kɔnɔ école min datugulen don ka kɛ école kɛmɛ saba ye donc maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni gouvernance problème ninnu de ye changement ni alternance de bɛ se ka na ni solution o dun solution tɛ se ka sɔrɔ vraiment ni kalata ma kɛ élection donc bi vraiment euh, opposition pɛrɛnlen don opinion pɛrɛnlen don ni kalata kɔni kɛra jɛlenya kɔnɔ vraiment an hakili la an ka an sago bɛ sɔrɔ a kɔnɔ
Mamadu Dunbiya n'ale ye ɛ jɛkulu ye n'a tɔgɔ ko chance à saisir ayiwa ale tun b'an fɛ taama la yan nɔ Modibo Danbele a n'a masalala an k'u ka baro lamɛn an ka laɲini ye min ye o ye an kɛlen kɔrɔ kɔ ka Ibrahim Boubacar sigi fanga la k'a dɛmɛ a ka fanga sɔrɔ an ka laɲini ye k'a dɛmɛ ɛɛ fanga nin bɛ se ka sɛbɛntiya ka boli cogoya min na malidenw b'u ka nafa sɔrɔ a la ka se bɛɛ lajɛlen ma ɔ Ibrahim Boubacar keyita a sigilen ani sisan cɛ e yɛrɛ ka jateminɛ la aw nimisi wasara wa aw tun ye dannaya dali min k'a kan waleya min bɛ senna sisan aw yɛrɛ nimisi wasara wa d'accord yanni n ka i ka kuma nin jaabi n bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin Ibrahim keyita bɛ na fanga la tuma min na a y'a sɔrɔ mali coronnen de tubabukan na dɔ bɛ se k'a fɔ le mali se trouvait dans une abîme donc mɔgɔ min mana na jamana sɔrɔ o gɛlɛya kɔnɔ k'o bɔ gɛlɛyaw la o tɛ tile kelen ko ye bamananw ko sanjikɔrɔ wɔsi a dɔn man di donc gɛlɛya caman de tun bɛ mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi an bɛ k'a ɲɛsin u ma ka fu siri gɛlɛya na walasa maliden bɛɛ ka damakanya sɔrɔ ka tila a tila cogo ma kɛnɛya o ka jidi kalan o ka jidi sɔrɔ n'o ye dunkafa ye k'o fana sabati i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw ka tɔn sigilen ani sisan cɛ aw ye nin kɔfɛ aw ye koba jumɛn fana kɛ min bɛ se k'a to k'a fɔ vraiment jamanadenw yɛrɛ b'a fɔ ko aw kɔni aw ka tɔn tari tari ɔ ne bɛ o fɔlɔ min fɔ tuma min na Abdoulaye Idrissa tun bɛ fanga la premier ministriya la anw ye journée d'assainissement dɔ kɛ bamakɔ k'a daminɛ arc de triomphe la aéroport sira la ka taa bila pɔn kura donda la o ye baara ye min bɛ maliyɛnw bɛɛ bila sira kan an ko an ka jamana ye fantan jamana ye n'an ye yɔrɔ jɛya k'a kɛ an sago ye a b'a to an bɛ kisi bana ma sosoko bɛ nɔgɔya jinɔgɔ sigita bɛ nɔgɔya donc o ye kɛnɛya jidili ni mɔgɔ mɔgɔ ko ko ɲɛtaa i bɛ fɔlɔ ka da nin kan halisa an ni eh, fanga sinamatɔnw ka taamako ye an b'o kan an ye ɲininkali tɛnkunen kɛ yan eh,

Nin ye signe d'avertissement dɔrɔn de ye parce que il faut que élection nin a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ bon ne kɔni bolo nin élection in nin ye opportunité ye Mali bolo an k'an yɛrɛ ressaisir an ka sous région lajɛ bi dugu bɛɛ taalen don k'an to nin élection in nin opportunité an ka se k'an bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ k'an ka jamana jamana ka sira kura wɛrɛ ta. Awa e ye denmisɛn na mɔgɔ ye i ye sifin ye nka i sigilen don kɔfɛ yan nɔ e bɛ politique bolo kan tan yala e yɛrɛ bolo e bɛ se k'i to yan nɔ ka yɛlɛma don Mali kow la wa? An ta ye mobilisation de ye, an b'an baramɔgɔ minnu dɔn, an ɲɔgɔnna jeunes minnu bɛ Mali la, k'a yir'u la Mali olu de bolo, n'olu ko min Mali ko la, o de bɛ kɛ, an ka contribution vraiment principale y'o de ye. Kumakan laban na, i bɛ ladilikan jumɛn de di? Ne ka kumakan laban bɛ opposition kan, a bɛ pouvoir kan, n bɛ min fɔ pouvoir ye, a ka kɛ Ala kama, nin opportunité in président a kan'a tiɲɛ, n'a ma gagner élection na, il peut sortir comme un grand homme, a k'a fɔ n ma gagner, tout le monde va l'oublier, mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ, il sera un grand homme, a bɛ taa paisiblement a b'a ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ, a bɛ se ka conseil di président ma, n'a fana gagner na, opposition ka sɔn k'a gagner. na an kana gɛlɛya si lawuli jamana in kɔnɔ bɛɛ ka bɛn a la an ka fanga kura dilan ka taa ni élection kɛra jɛlɛya kɔnɔ balawu kana bɔ a la jamana kana ci mɔgɔw kana se ɲɔgɔn ma fosi kana kɛ ni opposition de gagner na u k'a fɔ ko opposition gagner na a banna ni opposition dun ma gagner président gagner na a banna kɛlɛ t'a la fosi t'a la an ka exemple ɲuman di gɛlɛya min bɛ mali la ala kana gɛlɛya wɛrɛ wuli tugun ka fara nin kan ni mɔgɔ min gagner na o tigi gagner na a banna mais u jija cogo bɛɛ la élection ka kɛ jɛya kɔnɔ jɛya siri jɛya ɲanbara ko fosi kana k'a la kana furugufurugu ɲɔgɔn kɔrɔ ɲanbara fosi kana k'a la a ka kɛ jɛya kɔnɔ

ka nin b'o kuncɛ ayiwa malikura jɛmukan nin b'ale kuncɛ jɛmukan labɛnna cheick thiero fɛ a dira aw ma mohamed touré modibo dembélé ani ne yɛrɛ kadiatou traoré fɛ an b'an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo facebook kan yarabi halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kɔ sumaya ala ka ɲɛmɔgɔw kan bɛn kumakan kelen kan walasasa mali kɔ bɛ se ka sumaya nin tun ye kadiatou traoré kumakan ye malikura kɛnɛ kan ala k'an bɛn don wɛrɛ